e, n'i bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ ala ka dandanfɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko suruku n terikɛ n bɛna dalilu dɔ d'i ma suruku golo kan ni diɲɛ cɛ o cɛ y'a kɛ k'a bila i kun bilahi wari ti ban e kun bilen ni muso o muso y'a kɛ k'a bila i ka saki kɔnɔ n kalina ala bonya na wari ti ban e kun bilen a ye garibukɛ lamɛn min bɛ fɔ a ka baara kɛ n'a ye dɔnni kuma man ca bilahi kuranɛ aya dɔ bɛ yen a ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka kuranɛ aya in de filɛ fastajabna lahu wa najaynahu minal gammi ne kelen m'a kalan dɛ mɛ n bɛ nin d'i ma ala kama n terikɛ a kɔrɔbɔ i yɛrɛ fɛ yen konate de y'a d'i ma n ma to ɲin'i fɛ n ma ji ɲin'i fɛ walahi bilahi n'i y'a kɛ k'a bila i kun wari ti ban e pɔsi kɔnɔ bilen ayi o ma kɔrɔbɔ dɛ suruku garizigɛ tulonkɛfɛn tɛ dɛ e m'a ye ni adamaden garizigɛ bonyana ka bonya mɔgɔw b'a fɔ ko a ko cɛ nin garizigɛ ka bon dɛ ko suruku garizigɛ de b'a la kuma kɔrɔma de don o la kuranɛ aya in fastajabna lahu o hu in kɔnɔ bonya i k'i tɔgɔ ani i ka wariko hami don a kɔnɔ wa najaynahu o hu fɛnɛ kɔnɔ bonya i k'i tɔgɔ ani i ka wariko hami don a kɔnɔ minal gammi i ka jɔ ye nin sɛbɛ papi jɛma kelen pe kan i ka papi jɛma in kurukuru i y'a faamuya ni gari jɛma ye i b'o kɛ k'a melege o tuma i b'a tu ni suruku golo ye n'i y'a tu ni suruku golo ye i b'a bila i pɔsi kɔnɔ ka yaala tu t'a la ta t'a la n kalina ala la ni cɛ o cɛ ye nin kɛ k'a bila i pɔsi kɔnɔ fo lahara wari ti ban i kun bilen a kɔrɔbɔ dɔrɔn an ka taa an ka taa o bɛ galo kɔrɔbɔ konate de y'a d'i ma ala kama n ma to ɲin'i fɛ n ma ji ɲin'i fɛ sadiri ala ye dɔnni min di anw ma an b'an se kɛ ka ala ka jɔnw dɛmɛ n'a ye bilahi o layidu de bɛ ne ni ala cɛ ala ye dɔnni min di ne ma ne bɛ n se kɛ ka ala ka jɔnw dɛmɛ n'a ye dɔnni yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ala ye fɛn min d'i ma gɛlɛya min bɛ adamadenw kan tɔɔrɔ min bɛ adamadenw kan n'a solisɔn b'i bolo i se kɛ i ka adamadenw dɛmɛ a la i y'a faamuya o kɔnɔnajɛlenya de y'a to konate ye nin d'i ma bilahi n terikɛ n bɛna fɛn kelen f'i ye kuranɛ kɔnɔ cɛ o cɛ de bɛ yen e bɛ fɛ ka nafolo baara yɛrɛ yɛrɛ kɛ galontigɛla de cayalen don erezo sanfɛ namaratɔ cayalen don erezo sanfɛ i y'a faamuya mɛ n bɛna tiɲɛ dɔ de f'i ye kuranɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka nafolo baara yɛrɛ yɛrɛ kɛ ni ala ka kuranɛ jɛlen ye ni ala tɔgɔ jɛlen ye kɔnsikasi tɛ min na tɔɔrɔ tɛ min kɔfɛ dekun tɛ min kɔfɛ walahi n kalina ala la iza wakati nafolo baara don min bɛ kɛ ni sɛ jɛma den saba ye ne nin mana bɔ bɛɛ ɲɛna dɛ n'i bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ na iza wakati nafolo baara kɛ a saraka ye sɛ jɛma den saba ye nka baara in bɛ kɛ waa bi saba de mais garanti kama pour que ka e da la waa tan ni duuru sara fɔlɔ an'i ka sɛ sɔngɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier n'i bɛ fɛ ka iza wakati nafolo baara kɛ weeleli kɛ an ka telefɔni nimero la plus 223 72 24 02 98 o nimero in de bɛ konate yɛrɛ bolo n'i ye n weele a la ni ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ wa an bɛ kuma n'i mago bɛ iza wakati nafolo baara la weeleli kɛ nin nimero in na ala ye adamaden da ka jinɛw da ka nɔgɔya da ka gɛlɛya da ka kabakolo ni sankolo da nka walahi ala ye sababu kɛ ko la fosi de ti dugukolo kan min sababu ntan don diɲɛ fɛn bɛɛ n'a sababu don f'i ka nin yɔrɔ de faamu ni ala ye gɛlɛya da i ka ala wele ou bien se ala welebagaw ma u ka ala wele i ye sa kana sigi k'i bolo fila da i sen kan k'u ye n dabali u ye n ta tiɲɛ n ti don da la siri jugu bɛ n kan wuli i k'a ɲɛɲini n'i m'a ɲɛɲini i t'a ɲɛ sɔrɔ dɛ o de la garibukɛ ye solution fɔ aw ye kuranɛ kɔnɔ ni e kɔni bi fɛ k'i ka fantanya furakɛ k'i ka gɛlɛya kɛlɛ ka dɛsɛ kɛlɛ na iza wakati nafolo baara kɛ n kalina ala la ala bi sɔn ala bi sɔn kuranɛ yɛrɛ bonya kama ala bi nafolo d'i ma a man ca waa bi saba de don mais waa tan ni duuru n'i ka sɛ sɔngɔ sara dɔrɔn i k'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ di weeleli kɛ an ka nimero la plus 223 72 24 02 98 n'i ye weeleli kɛ an yɛrɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ wa ni baara kɛla ni min bɔl'a la diɲɛ b'a lakali ala k'a faamuko ɲuman d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ alaya bonya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ an b'a fɔ arabana atina fi duniya hasana wafil